ọ bụ oke mwuta n'ọha na eze oge a ọ bụ oke mwuta na ndị ichie ebe na palace a mekọrọ igbu mmadụ ọ na-ewutata m ike ọ na-ewu m ewu ọ na-enye m nke obi maka ọ bụghị ife m kwenye ọ bụghị ife m lebe anya

Anya rụrụ anyị ife nne. Ọ pụsị anyị. Ọka ọka ejikwe arọ. Mana Ọka kanụ ndukwo. mana ne ne. Ọka ọka ọnya. Ọka njọkụ. Ị ghọtara ihe m na-akọrọ gị? O wee gbuo mmadụ. Onye a nwụọ pii. Gee ntị. Ọ bụrụ na nwa okorobịa ahụ gị na ya na-eme ihe a na i ji iko mma ahụ wee magbuo ya. abụrụkwa m eze egbuo gị ị nụ ihe m na-ekwu mana ka m gwazi gị nke bụ eziokwu ị ma na e mechara ị ma na e mechara nwa okorobịa ahụ buru isi ike otu i si kọrọ akpa na-achọ igbu ya mana mgbe ọ kwụsịrị

ndị ichie nwe ebuka ka akpọkọta m unu ebe a ebere unu bụ m kele oge ụtọ ga-ede m ụlọ abalị bọlụkwu na-achịkọta oge a alaeze anyị ụlọ abalị bikọta udo dị mma anyị ma onye kpakọ ndị gbalị eke eke elu ka alị tọdụkwara unu lọ ekelela m unu ụmụrụ ndị mba gba anyị gburugburu ndị abụọ anyị enye na njide oge ụtụ ọdadị m gbalị ṅomite anyị ike ijere ka amadị onye ọbụla egwu na gwa eje n'ihe ala ya ogbonu je kwara ukwu

anị nke ọbụla enwe m mkpebi ime onwe m m nwere ezi ọṅụ ime onwe m sị onye ọbụla na-ebu oge a ma nwoke ma nwaanyị ma onye ichie ma nwa nta

onye ma nke ọma nke ọma onye iche na were ka ya bụrụ nke ya chụọ ọkwele ọ dị ndị iche bụrụ ma nwere ọ dịrị onye ukwu ma ọ dịrị ma ndị nọ n'ụlọ ya dịrị wa mma ma ndị nọ n'alị bekee ya dịrị wa mma ọ na-eme anyị eji kesara dị bekee elu a ndị emeri lata ndị ọrụ ọlọkwa dị meri tupu

mama ife m bịara akpa ya bụ sile nna anyị bụ na eze ji ide emegasị ekụ anyị ọ dịghị m mma n'obu stanụ m eblepa ji o buru ifere m na-eju sasị maale ọnụ okeke jọn mgbafọ ifu ụfụ mụrụ ma ya gwa ha kwa topusa mgbere ikwu na ifu ahụ eji ebu ndụ sani me prepare the two ọ dịghị mma obu jikwa ya jikwa ya jikwa ya ọ dịghị mma obu ejike nwa m ejike nwa m mama meji eji ọ dị mma

ya bụrụkwa ihe a ya nwanne m ochie jụọ ala nọ jụọ ala nọ ịma bụ mmadụ ochie a ghara akpa egwu ụlọ a ọ tụrụkwa m gịnị mere Tetua! Tetua ibe! Richọnụ! Teta nwa tetu bọtọm sa! Eh?

Tawagin. Papa. Ọ dị ya m. Lechaa anọ. Nyefe na akpa ya. Eze ka. eze taa eze mame taa ọkwarịkachi eze ọyo ọdịkwa mma ọmịkachi eze ọdịghị mma ọ dị mma mmakwụna taa eze ekwe egwula m ezinụlọ enwekwa m ebe m ga-ata ubi enwekwa m ụlọ obubu biko ile eze anyị bụ na-enyere m ife aka m sị ka m bịarịa ọtọ ti biko eturu m aka ka m osiri mmadụ ata ubi na ewesakwa n'ebe m nwere ike na-emume ezinụlọ ife m fụsịrị ka m bịara ọtọ

Thank you.

lọlọ ibe kalibu abụ ibe anyị gere ala kachi oyi odi mmerụ obi kachi Eze. Hello, ebe a mbe na ibe anyị na-ere. Chineke. Ozugbo. Ozugbo ife ọbụla ya daa nrụ ebe ọ dị ọgara nke ọma. Amen. Ifeela ndị ọrụ ya gboo ele nkewa ma ife dị ya ama. Mm. Ele nke ha dị. Eze ka. Yes. Eze ka. Ka. Efe a bụ anụmanụ kwa na ego. Mpa.

eze birikwa n'udo lọlọ ka prince ka nọ ka egwu agwụla adịla m unu anị m obi ndị efekwọrọ m eze

nna ya mmiri ọ gara agba n'agba ọ na-agba agba na imoto adama kane kane ya gajeru mma mma

gee ntị ka m gwa gị n'akụkọ ndị a niile m na-akọrọ gị ọ kwa nwa nke bara uru na-eme ka nna ṅụrịa chinedu ihe m mụrụ n'ụwa dị abụọ gụnwa bụ chinedu na chidiebere nwanne gị nwoke ọ gụnwa bụ ọkpara m ọ gụ bụ ike niile m kpara n'okorobịa chinedu biko nyerenụ m aka maka na ka m gwa gị mana onye kacha m eme obi ụtọ ga-anara ngozi ị ga-ekwezi ka Chidiebere nara gị ngozi gị Chinedu mgbe nwa okorobịa ahụ bịa gwugharịcha ihe a wee gbuo nna ya kama ịma mgbuwo m ịma mgbuwo m ka m kọziere gị akụkọ so na akụkọ m na-akọrọ gị ga-eme ka ị wee baa uru ị ma na emechara